kuti nthawi imene mumabwera simunadziwa kuti mukudzatani chifukwa ndinali ndi milandu itatu kundimvetsera milandu itatu oyamba ku high court wachiwiri ku high court wachitatu ku magistrate umene talowa pano umodzi osatidalowe ngati inalipo ingati itatu. umodzi eti ndikuuzeni mawu awa abale anga osadanawo upeze upeze ndikhala ndikuyenda mwina kuyambira weekend iyi kuzunguliranso ndikufuna ndimpemphe naye ndani kuti kuti ndiyende monsemo chakulapa ndi mantha zokoti zili mu khoti Eh. mutati muone kuyambira tsiku limene ndinayamba kumangidwa kudzafika tsiku la lero ndamangidwa kangati akuganiza kuti ine basi ndimangosekerera umangosekerera umangosekerera. afuna muzichita mantha sindingaope ndinazindikira. Ndipo sikuti ndikubisireni ine sindimatani sindimaopa ayi tiyeni tingopatsana ulemu iwo azipanga zawo azilowera tizipita ku- maumboni nonse munali mukoti Yeah. akamba kunena kuti ineyo ndinapereka si choncho Yeah. ndiye ndikufuna chimene ndinaperekacho Yeah. ndi dziko lonse la malawi ndichione koma dziko lonse la malawi Lione. lione Good. kuti chimene chikukambidwacho ndi chiti Yeah. osamangokamba Pakamwa pakamwa. pakamwa Ndiye tidikire kuti tsikulo limene anenalo likakwana tidzapitanso ine kwa ine chimene ndikufuna Yeah. chinthucho chitani Chibwere. aliyense ndi mwana yemwe achione Achione. Kapena kukunena uyu ndi ichichi Eh, osamangokamba Yeah. pakamwa ayi ndiye ndikupatseni uthenga uwu tibwerere tonse ndi mtendere wathu Zikomo. kwanga ndikuthokoza Zikomo kwambiri. ndipo mumve nthawi zina akamandimanga amandipatsa mangolomera and izi zakundipangazi tivina musadandaule ndingalankhula zambiri kodi vp wanga sinatani sinalankhulane naye koma ndikalankhula ndi vp tinanena kuti akuluakulu tikukumana apa tikupita uku tikupita uku, tikupita uku. mawu amene anena a magistrate awo panopa ndi ajaji eti komabe tikamba ngati magistrate poti tinali ku magistrate Yeah. akunena kuti sikuti inuyo ndinu olakwa sindikutero ayi aa koma tikupatseni mwayi inunso mutani mulongosole nde uthenga umene tachoka nawo kuti. ndiyeno likwana tsiku limenenso ine ndipita kuti ku khotiko ndikapita nanenso ndikalongosola kumbali yanga zimene ine ndikutani kaya ndili ndi mboni zanga mboni zanganso zibweranso zikadzabwera uku ndi uku nde lidzakwana tsiku limene adzanene kuti zimene mwalongosola ndi zimene mwanena uku ife tikupeza izi si lero si mawa ayi pali katunda nditi kadalimbana bezi izo nzakukhola kuti ndikuyenda kwabwino musamakhale ndi nkhawa ine ndazunzika kokwanira nonsenu mukudziwa mukudziwa kumachita kusakasaka nkhani kusakasaka kuti Chisale timpeza pati Chisale timpeza pati Chisale timpeza pati koma ndinene enough is enough wake ku Blantyre ananena kuti nthawi zina munthu mukamangoti we we we amafika potani Potopa. ndipo umene umalula break ndipo mawu amene ndinene ena yawa mkumano wa anthu okwiya amapanga bomba chifukwa choti anthu aja akwiya Zoona bwana. koma nkwabwino kuwafunsa afunseni mwamtendere izi ndikulankhula chifukwa chomangoopsezana kuti kamangeni Yeah. kamangeni sindikulankhulanso zokhudza ndi kukhoti ayi koma izi zomati kamangeni kamangeni kamangeni aa nanenso ndine munthu ndatopa enough is enough akali bana ndikufunireni kuyenda kwabwino ambuye akudalitseni nonse taonesa akhakhakhawa pepepe oye kumeneko nkulankhula kwa bwana chisale awo omaliza ine ndi akuti kwinaku tidzapitiliza titatenga kale boma